Saludi a totus pipieddos e pipieddas e beni torraus. Eis biu ita bella dì chi nc'est oi, cun su solli, totu is pilloneddus chi cantant, seus pròpriu in beranu. Oi si 'ollia ligi unu libureddu tropu bellixeddu chi est de Claude Boujon e su tìtulu est Su cetu, su cetu est Il litigio. Ma a osatrus s'est mai capitau de cetai cun unu amigheddu, cun cun unu fradilli, cun mama, cun babbu, cun calincunu? A mei giai e prus de un'ota, però eus sempri torrau a fai sa paxi. E custu contixeddu est pròpriu de dus conillus chi, A comentzu funt amigus, agoa cumentzant a cetai ma de mala manera e agoa però torrant amigus e intzandus ascutaidda beni beni ca est facili de cumprendi i est bellixedda puru de a dda intendi e agoa si bieus ca feus unu traballeddu impari e intzandus a fra pagu.
Su cetu. Ci fiant un'ota duus nius. In d'unu biviat Bruno, unu conillu a colori de castàngia. In cussu acanta biviat Bigio, unu conillu a colori de cinixu. A principiu is duus bixinus andant de acordiu meda e dònnia mengianu si saludant. Saludi Bruno! Narat su conillu a colori de cinixu. As biu ita bella dì de soli est fendi oi, Bigio? arrespundiat su conillu a colori de castàngia. Una bella dì però, antzis fiat una dì lègia, iant incumentzau a no andai prus de acòrdiu. Bruno si nchietat, Ma càstia tui ita cadotzu chi esti custu, tocat sempri a mei a boddiri s'àliga sua, est una brigùngia! Agoa iat cumentzau a si chesciai Bigio puru. Ehi, ma ita t'est acucau? Ma mi dda bàscias cussa ràdiu, ca no nci arrennesciu mancu a intendi cumenti arresigu is pistinagas? Dònnia dì agatànt una scusa po cetai. Ma càstiadi tui cussa arroba sprata, tirandedda luegus, Bigio, no mi fait a biri su panorama! Anda beni, Bruno, ma pigadi custu saboni, a su mancu ti sciacuas, ca fragas a bentu. A sa fini Bruno iat decìdiu de ndi pesai unu muru. A su mancu no biu prus a cussa faci de conillu de Bigio. Adiosu! Ma Bigio no fiat cuntentu po nudda. Difati si nchietat meda, pigat unu picu e ndi sciusciat su muru, fendiddu in pruineddu diaici piticheddu ca si ndi ddu pigat su bentu. Agoa cumentzant a cetai diaderus. Ses unu bandiu sciusciadori de murus! iat nau Bruno. E tui ses unu furoni de logu! ddi torrat Bigio. E iant cumentzau a s'iscudi de mala manera. Neh, custu pinnigosu! narat unu. E tui, pigadi custu buciconi! torrat s'atru. E in s'unteris chi si fiant scudendi, lompit unu mrexani motu de famini. Labai, labai cussus dus buconeddus chi si funt iscudendu a pari, iat nau. Diaici sa cassa est fintzas tropu facili. Fait unu satidu, ma po fortuna is dus conillus si nd'acatant in tempus e a s'ùrtimu momentu si nci stichint de pressi in unu de dus nius po si fuiri de su mrexani. Passièntzia, si funt fuius, ma no est acabada a innoi. Murrungiat su mrexani stichendinci unu pè in su niu. Nd'aciapu unu basti chi siat, tanti, a colori de castàngia o a colori de cinixu, tenent totus su pròpiu sabori. In s'unteris chi su mrexani faragonat a intro de su niu, is duus conillus, asuta de terra, fiant scarrabonendi impari po fai una galleria chi lompessit a su niu acanta. Diaici in s'unteris chi su mrexani s'inchietat ca no nci arrennesciat a ciapai mancu mesu conillu, Bigio e Bruno ndi essint a foras de s'atru niu e si fuint a lestru. Candu su mrexani a sa fini s'arroscit de cicai de aciapai is conillus, cussus fiant giai atesu meda. De cussa dì, Bruno e Bigio fiant torraus amigus. No cetànt prus comenti a un'ota, sceti candu no ndi podiant pròpriu fai de mancu. In prus, iant decìdiu de lassai sa galleria obeta, intra is dus nius. Diaici si podiant biri candu proiat puru, e chi serbiat, cetai, chentza de si sciundi. E duncas s'est pràxia sa storiedda de Bigio e de Bruno, is dus conilleddus, Fiat meda bellixedda e poi si dd'apu nau fiat facili de cumprendi. Immoi abarrai prontus poita cumentzaus a fai duus traballeddus, duus conilleddus. Funt diversus, sia de materiali, sia de mannària, sia de totu, però funt facili meda de fai e cun materialis chi facilmenti agatais in domu. E duncas cuminzaus cun custu ca est unu pagheddu prus stentosu poita depit asciugai. Intzandus po fai custu conilleddu si serbit prima de totu una unu pintzireddu de linna chi depeus pintai. Deu custu dd'apu fatu a colori de cinixu po, nareus, impersonai a Bigio, custu dd'eus a fai a colori de castàngia po impersonai a Bruno e duncas mi serbit sa tèmpera a colori de castàngia, unu pinzellu po dda spratzinai, unu pratilieddu, Agoa candu est asciugau mi serbit sa tempera a colori de arrosa po fai is origas po fai su nasu, deu innoi apu imperau unu arrogu de cosa chi apu agatau in una bomboniera becia poi apu agatau custa bocitedda de polistirolo, mancai esti mannitedda però podit fai a su casu nostru e poi po dd'abelliri unu frochiteddu colorau, deu dd'apu scerau a colori de grogu E duncas podeus cumintzai a fai custu traballeddu aici in s'interis chi agoa feus s'atru, e sa colla callenti non si dda scaresceis, ca si serbit, e in su interis chi custa asciugat agoa feus s'atru. E duncas prima de totu mi pongu pagu pagu tempera a colori de de castàngia, marrone, in su pratillieddu, però po primu cosa depu ndi depu tirai sa parti metallica de mesu a su pinzireddu, custas funt cussas chi s'imperant po spraxiri sa roba, e dda torru a fai oguali a cumenti fiat prima, e duncas prima de totu depu dda depu incollai, dda depu incollai prima de dda pintai. Pongu pagu pagu colla innoi e mi dda incollu, forsis si non fiat ancora callenti meda sa colla callenti, però incollat acetotu, diaici agoa mi pigu su pinzellu e su su colori de castàngia, ddi pongu unu pagheddu de prus e mi dda fatzu Mi dda pintu totu, massimamenti custa pati, poita custa d'essiri sa faci de su conillu. Custa si dda lassu innoi in pei, aici dda bieis, abarrat. Iat a depi abarrai. E duncas cumentzaus propriu de sa faci chi si interessat, de sa faciada. Poi no nc'est bisongiu de dda fai a pati a intrus ca tantis no si biri. Dda fatzu ddi dongu una passada lestra a lestra, giustu po dda pintai pagu pagu in dogna logu. Però s'importanti, torru a nai, est chi siat colorada beni beni beni beni sa facciada, sa facciada, sa faci de su conillu. Sa faci 'e conillu. Ci funt meda maneras de fai conileddus. Deu apu scerau custas duas ca funt lestras e facileddas de fai a solus puru. Però nci ndi funt atras, si podint fai cun cun una mìgia bècia prena de cotoni o prena de arrosu e cosas diaici. Si podit fai cun su cartòciu chi nc'est a intrus de su Scottex, insoma nci funt maneras meda de fai conileddus cun materiali de de riciclu, ma po essi unu pagheddu diversu sa cosa apu scerau de imperai oi su pinzireddu e poi s'apu a fai a biri ita apu imperau po fai s'atru conileddu. Immoi apu spaciau de ddu colorai e ddu pongu innoi a intrus a asciugai. E intzandus in su interis chi custu m'asciugat, spereus chi fetzat a lestru a asciugai, cumentzu a fai, si fatzu a biri custu conileddu, ita apu imperau po fai custu conileddu? Però lassaimì allogai prima sa tempera ca no mi serbit prus. Allora, po fai custu conileddu mi serbit prima de totu una cullera de plàstica, poi mi serbit mi serbint tres discus de cotoni, de cussus chi s'imperant po si ndi tirai su trucu de sa faci, e duncas unu, duus e tres, poi mi serbint is ferrus, sa colla callenti, unu bellu frocu deu dd'apu scerau birdi po fai su Custu nuu chi depeus fai. E poi mi serbit po decorai sa faci, po decorai is origas su colori de arrosa. Poi mi serbit unu penarellu indelèbili nd'apu scerau duus poita po sa faci est mellus cussu piticheddu, però po fai cussu in is origas forsis est mellus cussu mannu, ma bieus cali imperai. E duncas sa primu cosa de fai est Custu si ddu pongu innoi, bieus chi nci arrennesceus a ddu fai abarrai strantaxu, aici ddu bieis beni e ddu podeis copiai beni. Po primu cosa mi depu incollai is arrogus de cotoni e duncas pigu sa colla callenti in sa parti, nareus, cun sa gobba Depo fai sa faci e duncas a is origas dda depus ponni in sa parti innui pigu sa cosa de papai, in sa parti concava, e duncas incumentzaus però cun is dus arrogus de cotoni e duncas pongu pagu pagu colla innoi e mi pongu su primu dischixeddu de cotoni. E s'atru mi ddu pongu a pallas e duncas pongu pagu pagu colla innoi e fintzas pagu pagu in su discu de ananti, aici abarrat prus frimu. Custu est diaderus facili de ddu fai. Agoa ita depu fai? Mi pigu is ferrus e su de tres dischixeddus e mi fatzu is origas. Facili a fai is origas depu fai unu mesu tundu a una parti. E custa est giai una. Agoa mi ddu mi ddu giru, fatzu unu mesu tundu a s'atra parti e custas funt is origas. Torru a pigai sa cullera, pongu pagu pagu colla innoi a pallas, a una una parti e a s'atra e nci incollu is origas de su conillu nostru. Custu ddu lassaus biancu ca est bellixeddu biancu. Apo sballiau poita sa colla dda depia ponni no mi dda depu torrai a girai e mi seu cunfòndia e mi seu cunfòndia sa colla dda depeus ponni innoi mancu mali ca sa colla si ndi tirat a lestru Innoi sa parti, nareus, funguda e duncas ndi depu ponni innoi e innoi de colla. Mancu mali ca mi ndi seu acatada subitu. E aici. Aici sa faci est iscroberta. E duncas is origas funt prontas. Imoi mi ddas pintu, mi pigu su penarellu indellebili e mi fatzu sa parti de aintrus chi depu pintai de colori de arrosa.

Mi torra a pigai su pinzellu, mancai no siat allichidiu beni beni beni beni no ndi fait nudda, però mi srebit custu immoi e pongu pagu pagu collori innoi, collori de arrosa, torraus a ponni. Torraus a ponni totu e mi pintu innoi innoi a intrus, circhendi de no essiri meda in foras. Diaici mi seu fata sa prima su sindali, nareus, po no ddas fai tropu mannas, ca desinuncas est tropu a colori de arrosa e diaici andat beni. Agoa mi pigu torra sa colla e mi ncollu innoi in custu arrogheddu de tzugu de su conillu, pongu pagu pagu pagu colla e ci pongu su frocu birdi chi apu scerau diaici. M'amancat asceti de fai is ogus, su nasu, sa buca e i dentis de conillu. E duncas, po fai is ogus imperu custu indelebili mannu? E po fai is atrus detaglius, bius, ma fortzis potzu imperai custu etotu po fai totu. Poi mi fatzu su nasu pintau de nieddu, sa bucca. E poi is mustatzus e is dentis de conillu, però is mustatzus e is dentis de conillu mi ddus fatzu cun custa chi est prus finixeddas e andat mellus. Dentis e is mustatzus chi funt prus bellixeddus chi funt finis diaici. Bellixeddu berus, poi chi osatru 'oleis podeis pintai sa pati de su cotoni de su colori chi si praxit de prus. Deu si cunsillu de ddu fai prima però de ddu 'ncollai e mancai cun is acuareddus poita abarrat mellus, sa tinta est prus tostada invece s'acuareddu andat mellus, oppuru cun d-unu pennarellu chi feis prus allestru puru. E custu est prontu, ddu poneus a su costau de custu chi abarrat, chi abarrant strantaxus umpari. Immoi però si torraus a pigai su pintzireddu no abarrant, si lassu custu e custu ddu poneus a su costau. Immoi depeus fai, torrai a pigai su pintzireddu ca depeus fai custa. Chi est chi est asciugada. Insomma, no, beni beni beni beni, ma no ti fai nudda. Intzandus, po primu cosa depu pintai de colori de arrosa sa parti in susu de is origas. Perou aici dda strexiu pagu pagu, tanti sa tinta no si ndi andat totu. Però a su mancu dda potzu aguantai beni in manu. Diaici. Aciungiu pagu pagu colori de arrosa innoi. Custu conillu, insomma, est de su matessi chi non depit abarrai strantaxu. E mi pigu su pintzireddu, ddu seu faendi asciugai a marolla, ma chi non si nd'asciugat, asciugau beni. Duncas, mi pigu s'apunta ca depeus pintai sa parti, custa parti innoi, innui nci funt is istampus, e duncas mi pigu su Colori de arrosa cun su pinzellu e mi fatzu sa parti de is origas, innoi in susu, aici asciugat totu paris. Non nc'est mancu abisongiu de aspetai duas bortas po asciugai, acabat de asciugai s'unu e s'atru, sa tinta a colori de castàngia e sa tinta A colori de arrosa. Custu puru ddu podis fai de su colori chi 'oleis. Immoi deu dd'apu fatu de custu colori po fai sa su cumpangiu de de signor Biggio. E duncas, una 'orta chi apu fatu custu, depu fai is atrus detaglius. E duncas, mi depu ponni su nasu, prima però mi fatzu is ogus. Is ogus e is mustatzus.

funt tres righixeddas e agoa est allichidiu poita no est nd'asciugada beni beni sa tinta abarrat unu pagheddu brutu poi innoi in mesu a is mustatzos nci pongu pagu pagu colla e su nasu de su conillu est unu pagheddu mannu custu nasu eh però est bellixeddu e in útimu mi pigu ancora sa colla E innoi in bàsciu nci apìcigu su frochiteddu a colori de grogu, su frochiteddu grogu. E duncas, signor Biggio e signor Bruno funt prontus po certai e agoa po torrai a fai paxi. S'atru conilleddu puru esti prontu, mi pari ca eus spaciau, e intzandus si saludu e si ongu apuntamentu a un'atra borta po si ligi un'atra storiedda e po fai un'atru traballeddu umpari. Si saludu meda meda, basideddus a totus.